Tikulandireni omvera athu nonse kulikonse komwe muli kuchokera mzigawo zonse zinayi za mdziko lino. Dziwani kuti ife a Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno.
palibe munthu amene anganene pano kunena kuti no atha kukonza tchalichi kwa miyezi iwiri yokha zinthu nkuchita bwino tchalichi chimene chinawonongedweratu kulibe kulibe munthu amene angabwere pa miyezi iwiri dziko limene limalamulidwa ndi aburutu avvv asadziwa anthu amene chitukuko chawo chinali kutikhapa ife kutimanga ife kuba ndi kudya zindalama za malawi chitukuko chawo chinali kumangopereka maina zipatala zimene anamanga profesa arthur peter mutharika ndi zitukuko zina chitukuko chawo chinali kulimbana ndi apm komanso anthu amene timawadzudzula ndimafuna ntero kuti dziko pa 5 years linaonongeka linafika pa mphusi limanunkha linavunda kufikira paja ponena kuti madona amathawa maiko amasamuka mdziko lino tinayamba kusalidwa makampani amasekedwa anthu ntchito anayimikidwa kusatira kusakazidwa kwa forex mdziko lino now chinthu chimene wachiononga iweyo iweyo wanyeramo mmenemomo nde ena alowamo kuti akonzemo iweyo uzikayima kuti iyayi koma manyi ndanyera aja akununkhabe iyayi koma zija zimene ndaonongera nyumba zizija bwanji simukuzichosamo ndiwe mbuzi ndiwe chitsiru cha munthu ndimafuna ndiyankhule motere kunena kuti pa 5 years chakwera ndi anthu ache aononga dziko lino anaononga dziko lino analisatsula dziko lino anaba dzindalama zimabiliyoni zochuluka mdziko lino anachita dzinthu pa 5 years pa 5 years taona zikwanje amalawi tikukhapidwa masana pa 5 years taona zinthu zambiri ndege zikugwetsedwa anthu athu atsogoleri athu nkumafa mopanda kufunsidwa komanso nkumaopseza nzika za dziko lino pa 5 years taona forex ikuthedwa ikutheratu ku dziko lino mafuta kulibe zinthu zitafika posokonekera mafuta kumangopezeka masiku awiri ndikunena pano profesa arthur peter mutharika ali bize kupanga restore dziko lino amalawi anzanga mafuta amene amasowaja pano vuto la mafuta latha ndikunena pano dziko lino kwalowa matrak matankala ochuluka kwambiri dzana dzana amafuta ameneno amalawi adzigula kuti tidziyenda mopanda kukayika mopanda nkhawa ndimafuna ndisanachoke pa nkhani imene ndipemphe boma kuti liyang'anisise kwambiri anzathu matransporta maka amaminibasi kuti chikwezereni mafuta chifukwa choti amagula pa black market lero mafuta ali bwino pena paliponse mafuta sakutsowa amalawi akudzunzika mayendedwe chifukwa mitengo imene anayika chifukwa choti amagula mafuta pa black market ndiyomweyo pakana lero akungokwedza akungokwedza wina aliyense akumakhala ni mtengo wace dziko likuyendabe ngati mmene imayendera nthawi ya zigawenga zija zimene tazipitikisa zija so ndimafuna ndipemphe iwo amene ali ndi kuthekera koyang'ana kumaminibasiku kumabasiku kumatransportiku kunena kuti no akhale ndi mitengo yeniyeni yokhazikika ndipo pakhale lamulo lokuti wina aliyense asamapange mtengo payekha nkumavulaza nzika za dziko lino kuti kumapeto kwace zizitukwanitsa apm ngati apm ndi amene akudulisa mayendedwe pansewu pamene mafuta akupezeka pena paliponse ukoko ndimafuna ndingodusa ndisanaiwale amalawi anzanga ndimafuna ndiyankhule chonchi chachiwiri uthenga wanga upite kuboma pansi pa ulamuliro wa tate mkulukuta moyo profesa arthur peter mutharika sir kunena kuti judiciary yathu siili bwino judiciary yathu ili compromised judiciary yathu ndi ija imene pakana lero ija imene ima ikupitirira kupanga select justice ndimafuna ndipemphe your excellency sir pamodzi ndi akuluakulu nonse kubomaku

lero lino akupitirira kumanyang'wa ndikumanena kuti ife tili ni ndalama ife sitingakhale ku polisi ife sitingamangidwe majaji tikuwadziwa ali kumene kuti anakwezedwa ndi achakwera anawakwezera salary achakwera amadziwana nawo amayimbira foni zafika ponena kuti zigawenga zokupha zigawenga zimene zimakhapa anthu dziko lonse likuona zigawenga zimene zimakhapa anthu dzuwa likuswa mtengo apolisi aliko pomwepo asitikali ali pomwepo ndikumanyang'wa ndikumatukwana nkumanena kuti majajiwo akuziwanso ntchito yawo chifukwa chani anakwezedwa chifukwa chani anayikidwa pamenepaja sangaidzunze malawi congress party tamunimvesesa kaya uthenga umene uti upite ku- kwa inu ku ministry of justice a minister of justice muchidziwe chimenechi your excellency sir chimenechi muchidziwe anthu akutukwana koopsa anthu akuyankhula koopsa kunena kuti apm sangasinthe china chilichonse maka mwinamwache ukalamula kuti ifeyo tikakhale kundende kapena ife tisatuluke pa belo chifukwa choti ife nafenso taponda miyala dziko lino ndi lathu ifeyo sitingapangidwe chipongwe ifeyo sitingamangidwe zafika ponena kuti azikaderera boma ndimafuna ndiyankhule chonchi kunena kuti zonsezi molingana ndi kafukufuku wa ine ngati game changer ku judiciary kukuli matuvi ku judiciary kukunaonongedwa kuli majaji amene akumachita kumanena kuti no kumakambirana kumanena kuti no ifeyo tikangoti tamangidwa injunction ikatengedwa kwa jaji wakuti zikutheka ifeyo tikangoti tamangidwa belo ikatengedwa kwa jaji wakuti zikutheka apolisi amene atithandizire kunena kuti zinthu zonse ziyende bwino ndi awa zikutheka ife zimenezi tili nazo ndimafuna ndiliuze boma langa lonunkhira boma limene mulungu alisankha boma lobwera ndi madaliso a mvula boma limene likugwira ntchito yobwezeresanso zinthu mdziko lino boma la profesa arthur peter mutharika kuti tiyeni tigwirane manja tiyeni tonse tigwire ntchito ngati nyerere tiombole dziko lathu anthu amene ali ku judiciary aunikidwe kuyambira chief justice ndi uh, majaji ena we know them very well i know kuti inunso akuluakulu athu nduna za boma akuluakulu achipani mukuwadziwa bwinobwino anthu amenewa please do something pameneno mukutsinthatsintha zinthu kuti dziko lino litabwereranso ku democracy chigawenga chizigamulidwa okuba azigamulidwa anthu okhapa azigamulidwa olakwira lamulo agamulidwe according to mmene iyeyo wachitira zinthu zache olesedwa pa belo asatuluke pa belo inu mulandu wokupha mlandu wokhapa mlandu wa criminal munthu amene sakuyeneka kukhala ndi mtendere azichita kutukwana kunja kuno akuyeneka kumana ndi lamulo ndithu ndipo afinyidwe pempho la amalawi kwa inu a president pamodzi ndi boma lanu ndilonena kuti milandu ya anthu onse amene anaononga dziko lino ikhale ndi majaji ake ndipo ichite changu amalawi atopa kumaona anthu andale sakutchajidwa akumakhala nkumayenda milandu yake kumangothera m'mabelo milandu yake kumangokuti lero alowa atuluka atchajidwe zimene anaba zitengedwe zigulisidwe mankhwala akagulidwe fetereza akagulidwe chimanga chikagulidwe malawi ovutika apindule kaya tikumvana kaya pamenepo ndiye ndimafuna ndiyankhule chonchi a mcp mosogozedwa ndi a chakwera mosogozedwa ndi a vitumbiko mumba a richard chimwendo banda ati secretary general inu aku- a kunkuyu a jesse kabwila uyu osamva mafuta mutu wake wa ching'alang'ala yi sonda ndi timu yanu nonse amene no mukumayima ndi kumatuma anthu kunena kuti no zinyozani boma la profesa arthur peter mutharika zinenani zoyipa za apm zinenani zoyipa za dpp ndimafuna ndiyankhule chonchi kunena kuti dpp pa miyezi iwiri mafuta ali pena paliponse a galimoto dpp pa miyezi iwiri zinthu zasiya kukwera chimene adikirira amalawi nkuti aziyambe kuziona zikutsika pa miyezi iwiri mu ulamuliro wa profesa arthur peter mutharika amalawi tikunena pano kwacha amwene akugula feteleza pa mtengo wa 10000 uja amalawi amene mmalephera kuti akamugule ali pa 175000 matumba awiri amalawi phatikizapo ya, ma, ya njinga ndi zina zoterozo timagula 400000 lero matumba awiri ndi ya njinga sifika ngakhale 30000 mu ulamuliro wa tate mwini masomphenya mwini chikondi pa dziko lake profesa arthur peter mutharika pa miyezi iwiri imene munakuti no sipanachitike china chilichonse amalawi ngakhale zonsezi zikanakhala kuti sizikuchitika uthenga ndikukuuzani inu a mcp ife chimene tachiona tachotsedwa mu ukapolo tavulidwa ukapolo tavekedwanso ifeyo kuwina kwa profesa arthur peter mutharika ndi chipambano ndi chitukuko paokha ndibwereze kungobwera kwa apm ndikunena kuti no ndifuna ndikupulumutseni and chimene amanena ndifuna ndizakupulumutseni watipulumutsa chitukuko choyambirira ndifuna fetereza adzakhale pa mtengo wabwino amalawi msamazavutike dziko lino anthu asazadyeso chiteje chimanga tikuchiona chikugawidwa pena paliponse a vice president a jane ansah a achiwiri kwa president kwa vice president kapena kuti wachiwiri kwa wachiwiri wa president a enok chihana nawonso apita mbali la kutipula kugawa chimanga kwa anthu ovutika nduna sizikugona usana ndi usiku kuthandizira kuti dziko lino lithe kukonzedwanso kuyesetsa kuyika a ma, ma, mabo kusekeratsekera za uchitsiru masan- masanzo amene munasiya mboma limeneli ndimaona jessie kabwila analemba pa samba lawo la mchezo pa facebook kunena kuti ah, muyembekezere kuti kuchosedwa anthu okwana 11000 mboma aziwa bwanji nkhani ndiyonena kuti anthu amene akunenedwawo ndi anthu amene amangolembedwa kumangotenga nkhuse zawo kumangotenga aziphwawo zibwenzi zawo kumatenga machurchmate yawo anthu osadziwika bwino nkumangoaunjika nkumangoononga chuma cha dziko lino so they know kuti akuti ta- na anthu awa amene timangoalemba without uh, protocol yeniyeni ya boma achosedwa ntchito ndimafuna nditero kunena kuti no achosedwa ndi because we profesa arthur peter mutharika ndi onse amene akugwira naye ntchito savomera kupitiriza kugwira ntchito ndi a vvv ononga awa ndimafuna ndiwauze a chief uh, secretary uh, honorable saidi ndimafuna ndikuuzeni olemekedzeka kuti kwangwanyulani ku capital hill ko kwangwanyulani ma office osiyana siyana ku waterboard ku escom ku mra ku macra ku immigration pena pali ponse kwangwanyulani poti panalowa zilombo ku, ku, ku, ku judiciary ku pena pali ponse ku polisi ku army pati musesesese ziko lizinunkhira amalawi alimve kukoma ndimafuna ndiyankhule chonchi mmawa uno ndipemphe ku chipani chathu chokoma chipani cha democratic progressive party chonde nduna zathu chonde anthu amene mumamuyandikira president kwambiri musaiwale kumene tachokera ndibwereze uthengawu andituma ndi mafumu uthengawu andituma ndi abizinesi uthengawu andituma ndi anthu achipani makadeti anthu ochikonda chipani kuti chonde amene mwayikidwa m'maudindo amene muli kusogoloku musapondereze ena musayipise mayina ena musazitenge kuti yayi pamenepa ikanipo ni mulongo wanga ikanipo ni mphwanga ikanipo ni chibwezi changa ikanipo ni akuti akuti uja msamtenge nimafuna ndiwauza president kunena kuti pali anthu ena bwana amene mukwadziwa mmene agwirira ntchito ku chipani mmene agwirira ntchito kulimbana ndi malawi congress party musachita kufunsa munthu kuti uyu bwanji bwana chifukwa nthawi zambiri anyamata anu kunjaku makadeti kunjaku mafumu kunjaku anthu a bizinesi amene analonga zindalama zawo zochuluka kunena kuti no atilimbane pamodzi ngati nyerere kuchosa boma la nkhanza lija akudandaula kwambiri yes we know your excellency sir kunena kuti nthawi idakali mwangoyamba kumene zangoyambika kumene koma amalawi pena akumakhala ndi mafunso kuona munthu amene sanayimepo ngakhale pa msonkhano munthu sanapitepo ngakhale ku msewu munthu sanatulusapo ngakhale mawu olimbana ndi boma la pita lija munthu sanamvapo kupweteka kunali sitima kujiwa chimenenso pena chikuwawa kwambiri kagulu kena ka anthu amene ndawaona amene mayina awo akumamveka kuti aa ayikidwa pakuti aa ayikidwa pakuti ena inali gulu limene limakhala ndi anzathu aja ndikumapanga mapulani onena kuti no kubwere bilu la age limit bill kubwere lamulo lonena kuti apm asayime lero lomwe ajayamba kumatiseka ife ngati ine ine nde ndasekedwapo kuti mmanena kuti ife tipanga zolakwika timasewera ndale zoopsa kwambiri lero ife tapasidwa mpando inu mukungobwebweta inu muzikhalirabe yomweyo yobwebwetayo zitimvekera bwanji zimenezi achinyamata makadeti achipani zitimvekera bwanji zimenezi mafumu akamaona kuti amatha kutumiza mutolo kulidza kuti iye ayikoma tathamangirani pakuti mukaona akuti akuti ajatu ali mkati mwa mamitingi kukonza kuti atalimbane paka namkhazika pasi apm age limit ija tifuna idusidwe idu- i- i- ipangidwe pasi mu parliament komatu kuli zakuti kwabwera zigawenga za ku rwanda kuno ati zikufuna kulimbana ndi kuchosa moyo wa apm amalawi timathamanga paja ndi pano lero lino ena azikawapanga recommend ena mwa anthu amenewo amene amati apm asayime wakalamba amene amati ationongera chuma chathu chonse mpaka nalo tisauke koma mpaka na apm asawine asayime lero lino anthu amene ajawo azikakhala akuti ali ndi zochita ena amene amathamangathamanga kuteteza president azikhala zitsiru kumbukirani tikudyera chinangwa limodzi kumbukirani tikudzunzikira limodzi kumbukirani tiku uh, tikudyetsedwa limodzi tegasi kumbukirani kunena kuti magazi ndi mabala komanso maunyolo amene tamangidwa nawo now and again nthawi ya mcp zikupweteka kwambiri koma ndimafuna ndiyankhule uthengawu kwa inu nonse ma activist anzanga kunena kuti dekhani musapupulume ya tili ndi president wanzeru kwambiri tili ndi president tate bambo dadi amene amadziwa kusamala

verse number 23 akunena kuti iye amene wagwira ntchito no matter what akuyeneka kuti adye pa ntchito imene wagwira akuyeneka kuti apeze mphoto kapena kulandira pa ntchito imene agwira go to your bible musegule pa miyambo chapter number 14 verse 23 Nde- ndimafuna ndiyankhule chonchi kuti ma activist makadeti mafumu anthu a bizinesi chonde mcp isakunamizeni isakupeteni isakudyeni maganizo chifukwa zanu zikuchedwa remember mafuta alipo pena paliponse remember kwacha yayamba kukwera mphamvu remember katundu wasiya kukwera remember chimanga panopo sichikudutsanso pa 50000 remember kuti no apm ndi mdalitso wa mvula remember kunena kuti no boma silingapange china chilichonse within two months ndimafuna ndipemphe kwa inu nonse achipani inu nonse ma political activist inu nonse akuluakulu kaya ndi a mabizinesi kaya ndi mafumu kunena kuti tiyeni tikhale nacho chikhulupiriro monga mmene tinali nacho pokavota and ndikusimikizireni kuti malawi pokutha pa chaka ndi miyezi 6 mu ulamuliro wa tate adadi profesa arthur peter mutharika zinthu zichitika ndithu zigawenga zija zimangidwa zikaseva zimene anadya azisanza achakwera ndi timu yawo amangidwa akaseva akapezeka olakwira lamulo ndipo zimene ali nazo zimene anazipeza mukuphwanya malamulo alandidwa ndipo zigwira ntchito yotumikira malawi pena paliponse pamene panachitika za uchitsiru zofuna kuononga dziko lino lamulo ligwira ntchito ku judiciary za uchitsiru zomakondera zomapereka chigamulo chifukwa choti awa ndi amene anandiyika pa mpando awa ndi otere zitha kumene kuja kukonzedwa kudusa sache malawi akhalanso malawi ine ndi mr game changer sindimachita mantha pakuyankhula mawu anga omaliza ine sindidzavomera ndi kukhala chete kuona nkhungumkuma zina kuona nthata zina zikumuluma profesa arthur peter mtharika kuona nkhungumkuma nthata zina zikumuononga apm kumuudza mabodza apm kumunamiza apm kumatenga zigawenga zake ndikumazisiya kuti zizidya kusiya anthu amene analimba mtima kuthandiza apm mosayang'ana mbali kuti afike poti waliphula dziko lino sitivomera zimenezi sitivomera zimenezi ndikupempha akuluakulu nonse achipani mutenge mtima wa anthu ena amene ukayimbira foni amayankha ukalembera meseji amayankha ukauza mavuto awo amayankha remember ulendo uwu ndi waku 2030 ndipo suzathera pa 2030 uzafuna uzapitirire ena ufuna kuti mwina azapange handover chinthuchi muli pomwepa ambiri simuyankha mafoni ambiri simuyankha mameseji ambiri mukuzikonda teyateya teyateya kumazimva kuti amalawi akukusungirani marekodi osazalitenga dziko ngati lopusa ambuye akudaliseni ah, nduna zathu

inu magulu achina navicha magulu osiyanasiyana achina chaponda achina ndani achina gangata inu achina mwanamveka ndani muli ndi mabelo nonse phatikizapo ine phatikizapo aja enafe si mabelo okha koma kukhapidwa ambuye akudaliseni chifukwa chikumbutso chimakhala chopambana ngati chili chabwino komanso ngati chisatiro kumwamba kukudaliseni kukuyendereni zikomo
tikuyamikireni komanso kukuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani chomwe tingakupempheni choti ngati muli alendo pamudzi pano tapangani subscribe chifukwa mukatero inu ndi ife tidziyendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi tapangani subscribe like comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu